Fágadh Naomh Áine Ráth Daingean croíbhriste anuraidh nuair a chailleadar a dtríú cluiche ceannais le sé bliana anuas. An éireoidh leo dul céim níos faide i mbliana? Trí seachtaine ó shin, le cúnamh ó phoc saor conspóideach, chríochnaigh cluiche idir iad agus Naomh Éanna ar comhscór, toradh a bhain áit sna babhtaí ceathrú ceannais amach dóibh. Tháinig seaimpíní 2023, Naomh Áine Ráth Daingean, tríd an réamhbhabhta ceathrú ceannais gan stró, agus ag an deireadh seachtaine, thug an dá fhoireann aghaidh ar a chéile arís, an uair seo d'áit sna babhtaí leathcheannais. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta don choimhlint suimiúil seo. Sé Kevin Breen an lán-cúlaí atá mar chaptaen ag Naomh Áine agus tá taithí go leor ag an mbeirt i lár páirce, Diarmuid O'Keeffe agus Liam Rochford. Tá athrú déanach déanta, Justin Moran istigh ón tús in ionad Michael Fogarty. Tá cosantóirí láidre ag Naomh Éanna, leithéidí Cian Molloy, Gary Molloy agus Cathal Stokes. Tá siad láidir freisin sna tosaithe. Beidh siad ag lorg taispeántas maith tráthnóna ó Cathal Dunbar agus an captaen ag uimhir 14, Conor McDonald. Deas bailithe isteach go dtí Páirc Loch Garman tráthnóna agus duais mór dos na buaiteoirí, áit sna babhtaí leathcheannais. Deis ansan ag Naomh Éanna an ceann san ag tuirlingt agus ag deireadh ag tuirlingt thar an trasnán. Bhuel bhí fad go leor leis an gceann áirithe san ag Charlie McGuckin. Briseadh thar n-ais ag Naomh Áine, ar ndóigh. Briseadh croí acu siúd i gcluiche ceannais na bliana seo caite. Tá spás amuigh ar an gcliathán ansan ag Diarmuid O'Keeffe agus tá an ceann san treoraithe ag an deireadh thar an trasnán aige. Ceist ansan fén chosaint. Spás go leor ag O'Keeffe. Anois Naomh Éanna ag teacht babhta amháin eile. Cluiche cothrom go maith go dtí seo, deis ansan ag Conor McDonald. Bhuel tá sé sin go healaíonta thar an trasnán ag an lántosaí, captaen na foirne. Scór maith aige siúd. Ó in airde san aer arís agus an-ghabháil istigh ansan. Déanta cúpla uair ag cosantóirí Naomh Éanna go dtí seo tráthnóna. Agus an ceann san ag taisteal, ceann san smachtaithe go hálainn istigh ag McDonald. An cúilín deireanach aige. Tá ceann eile aimsithe ansan aige. An-éasca ar fad ag McDonald. Láidir san aer. Agus beidh Naomh Éanna sásta leis an gcúpla scór deireanach atá aimsithe acu. Áine Ráth Daingean. Spás arís go leor ansan agus deis ag Aidan Rochford. Iomarca spáis tugtha ansan dó. Diaidh ar ndiaidh dá thaobh ag socrú isteach anseo. Spás thíos ansan ag Charlie McGuckin. Fuair sé cúilín níos túisce an ceann seo glanta. Brú istigh ansan. Tá beirt coimeádtha siar. Naomh Áine agus oscailtí ansan agus b'fhéidir go bhfuil deis ag Naomh Éanna an ceann so neadaithe sa líontán. Aodhán Doyle ag an deireadh. Címid arís an ceann san ag taisteal. Bhí beirt cosantóir istigh ansan, camán caillte ag McDonald ach d'éirigh leis an pas a chur amach ansan agus ag an deireadh neadaithe sa líontán ag Doyle. Scór cinniúnach agus bhuel buntáiste níos mó diaidh ar ndiaidh ag Naomh Éanna anso. Anois McDonald, babhta amháin eile ní féidir le héinne é a stopadh anso tráthnóna. Scóranna ag teacht an-éasca ar fad don lántosaí, naoscaire na foirne, smacht go dtí seo ag Naomh Éanna. Anois Naomh Éanna ag teacht babhta amháin eile, beidh siad breá sásta leis an taispeántas a chuireadar isteach sa chéad leath anseo i bPáirc Loch Garman agus obair le déanamh istigh ansan ag Jack Cullen. Tá beirt á faire ag an deireadh. Éiríonn leis an pas a chur amach, preab na liathróide ina bhfabhar agus an briseadh go dtí JJ Twamley. Seans aige an t-ádh dearg ansan gur choimeádadar seilbh ach scór maith ag tús an dara leath ansan agus lucht bainistíochta fé stiúir James Quirke ansan, Naomh Éanna breá sásta leis an taispeántas go dtí seo tráthnóna. Anois Naomh Áine Ráth Daingean, dar ndóigh. Cloíodh orthu i gcraobh na bliana seo caite agus Naomh Máirtín i gceannas. Beagnach troid éigin iontu. Deis mhaith ansan ag Liam Óg McGovern. Is ag gearradh tríd ansan, an díshealbhú agus an sliotar bainte de Twamley agus anois b'fhéidir go bhfuil deis ag Naomh Áine, Ráth Daingean teacht ar an ionsaí tré Aidan Rochford. Fé bhrú, an buntáiste tugtha ansan ag an réiteoir agus ag an deireadh an scór san cláraithe ag Rochford. Obair mhaith. Naomh Éanna, seilbh buaite go snasta ag Cathal Dunbar, an pas tugtha amach, bhí deis anseo ar chúl agus tá ag an deireadh, an ceann seo neadaithe sa líontán, Cian Ó Tuama, chímid arís anso na cosantóirí ag iarraidh é a chloí, níor éirigh leis agus díreach laistigh den chúl ag an deireadh, tarna cúl ag Naomh Éanna agus cuma maitheasa anois orthu, diaidh ar ndiaidh. Ag neartú agus an cluiche seo ag dul ar aghaidh agus deis ag Cathal Dunbar an ceann san seolta go snasta thar an trasnán ansan aige. Beidh díomá go cinnte ar Naomh Áine Ráth Daingean leis an taispeántas go dtí seo tráthnóna. Dá chúl ana-luachmhar. Ar an dtaobh eile tá seans ansan ag Shane Ryan, tá sé sin níos fearr. Tá na scóranna mar sin ag teastáil agus David Redmond ag faire go géar ansan. Sméid amháin eile, Shane Ryan, pas íseal gairid, cé go bhfuil deis ansan ag Diarmuid O'Keefe agus coimhlint níos fearr le cúpla nóiméad anuas acu. An tuáille caite isteach go fóill. Tagann aistear aon chúl amháin ach anso smacht go hálainn difríocht déanta ansan ag Darragh Furlong. Taithí aige siúd an ceann san ag Furlong thar an trasnán. Troid iontu, níl aon cheist fé. Leis an réiteoir ag faire ar an airdeall ansan, sin é James Owens. Agus an ceann san imithe isteach go dtí'n áit chontúirteach agus b'fhéidir go bhfuil deis istigh ansan ag an deireadh. Ceann seo thar n-ais agus an fheadóg dheiridh séidte ansan, an bua tugtha leotha ag an deireadh ag Naomh Éanna agus iad ag dul ar aghaidh go dtí's na babhtaí leathcheannais.